I gCúige Laighean chuaigh dhá iar-chraobhaithe na Míosa Chluiche Ceannais Club, seaimpíní Áth Cliath na Fianna a chaill Cluiche Ceannais AIB Laighean na bliana seo caite agus An Chloch, Baile Cholla, a chaill i gcoinne na fathaigh Na Seamróga, Baile Héil i 2021. Cioca den dá fhoireann seo a bheadh sna babhtaí leathceannais i mbliana? Mícheál Ó Drisleáin i mbun na tráchtaireachta. Tá athrú déanach déanta ag Na Fianna agus é sin sa líne lánchúil le Jack Maher istigh in ionad Donal Ryan. Brian Ryan agus Peter Feeney a thosnóidh i lár páirce dóibh, Dónal Burke atá mar chaptaen agus tá an líne lán tosaigh an-éifeachtach, Colin Currie, AJ Murphy agus Gavin King. Tá foireann láidir ag an gCloch, Baile Cholla agus an captaen an-éifeachtach i lár páirce sin é Aidan Corby. Athrú déanach déanta i measc na dtosaithe, Cillian Dunne istigh in ionad Seán Corby agus an lán tosaí Stephen Maher an fear contúirteach. Anois seilbh buaite ag an Cloch Baile Cholla díreach ón gcaitheamh isteach. Dar ndóigh Craobh Laois tugtha leotha agus an ceann is fearr ar Ráth Domhnaigh Eiréil cúpla seachtain ó shin. Iad réidh anois chun tabhairt fé Chraobh Laighean. Deis ansan an ceann seo ag a bhfear lár páirce, sin é Aidan Corby. Pas cliste lasmuigh rófhada, níl ag an deireadh. Coimeádta san imirt ag Mark Hennessy. Tiocfaidh sé thar n-ais. Ag an deireadh go dtí Cillian Dunne, seans aige siúd an scóráil a oscailt. Tús maith ansan ag na cuairteoirí. Cloch, Baile Cholla ag imirt go cliste chun an scór sin a chruthú. An ceann seo curtha thar n-ais ag na Fianna. An tarna craobh as a chéile tugtha leotha i mBleá Cliath. An ceann san go cliste isteach sa chúinne. Smachta go hálainn agus deis anois ag Murphy trasna an chúil. Brú anois ar chosantóirí an Cloch Baile Cholla ag an deireadh. Seilbh coimeádta ag Colin Currie ag ciorcalú isteach uillinn géar ach tomhaiste go maith aige ag an deireadh. An-phíosa imeartha ansan ag na Fianna atá fíochmhar chun dul chun cinn a dhéanamh i gcraobh na bliana seo. Cuimhnigh an chríoch drámatúil anuraidh i gcoinne Gaeil Uí Lochlainn agus cúilín eatarthu i gcluiche ceannais Laighean. Cloch Baile Cholla teacht babhta amháin eile. Blocáil déanta ansan ach ar an tarna iarracht smachta thar n-ais ag Kevin Mulhall. Anois deis ag Robbie Phelan. Spás os a comhair istigh ansan ag Stephen Maher. Ardaithe go hálainn. Tá beirt ag iarraidh titim thar n-ais agus é a stopadh. Ní éireoidh le duine ná den bheirt acu mar go bhfuil sé thar an trasnán ag Stephen Picky Maher. An-chúilín ar fad. Bhí sé ar fheabhas an domhain i gcluiche ceannais an chontae laoch na himeartha an tráthnóna sin. Scór maith ansan aige. leis an Cloch, Baile Cholla arís ach na coinníollacha gan a bheith iontach anso tráthnóna. Báisteach le tamaillín anuas agus an pháirc agus an dromchla sleamhain go maith dá réir ach seo chugainn amach babhta amháin eile na Fianna. Tiocfaidh sé thar n-ais ar an tarna iarraidh go dtí Brian Ryan. Triailfidh sé ón dtaobh líne, tá an cruinneas aige! Scór maith ansan ag Ryan. Dar ndóigh, bainisteoir Na Fianna, sin é Niall Ó Ceallacháin, post nua faighte aige i mbliana, i gceannas ar iománaithe sinsir Átha Cliath ach tá mé cinnte go bhfuil gach aon rud dírithe ar an gcoimhlint seo tráthnóna. Seo chugainn Na Fianna arís, an ceann seo, áfach, goidte thar n-ais ag an gCloch, Baile Cholla. Ansan ag cabhrú tá Willie Dunphy, fear le taithí idirchontae thar na blianta fada ag Laois. Ach féach an spás sin atá tugtha dó! Ó an pas go hana-iontach ag an deireadh, oibríonn sé amach Stephen Maher, gearr isteach, níl le déanamh ach an cúl báire a bhualadh, tá sé sin déanta. Cúl maith ansan ag Stephen Maher agus, bhuel, beidh siad thar a bheith sásta leis an tús atá curtha le cúrsaí anseo. Cím arís ansin cúl agus trí chúilín anois ag Maher, deacrachtaí é a stop anseo. Bhí sé leis féin. Scór maith. Anois tábhachtach dos na Fianna freagra a thabhairt ar an gcúl sin agus é sin déanta, láithreach bonn ansan ag Dónal Burke. Thar n-ais dtí cúl uair amháin eile. Anois cois an líne ach coimeádta laistigh ag an deireadh, Brian Ryan. Ach anois tá Tom Cuddy, tá spás arís os a chomhair amach, an iomarca spáis tugtha dó, sin scór míorúilteach ar fad ag Tom Cuddy, ach arís ceist ansan fén méid spáis a tugadh dó. Ach an cluiche seo dian go maith ag an staid seo, gualainn chrua ag dul isteach, obair mhaith déanta ag na Fianna is í goidte thar n-ais, Contúirt istigh ansan. Ach ag an deireadh cosaint maith á dhéanamh ansan ag Cormac Hogan. Deacrachtaí teacht amach, an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt agus é sin goidte thar n-ais ag Na Fianna agus seans ar chúilín ó dhíograis san imirt ag Ciarán Stacey. Scór maith ansan ag Na Fianna. Leanadar agus leanadar agus an toradh ag an deireadh acu. Sé chúilín anois as a chéile aimsithe ag Na Fianna agus tréimhse forlámhais go cinnte. Anois chun Kevin Mulhall. Luas an cluiche ardaithe, na Fianna feabhsaithe, ach fanfaidh an Cloch Baile Cholla ins an imirt, deis maith ansan ag an bhfear lár páirce, Kevin Mulhall. Bearna istigh go dhá chúilín agus sinn ag teannadh ar an bhfeadóig leathama anso i bPáirc Pharnell tráthnóna. Na Fianna teacht arís, Kevin Burke. Sciobtha ansan ag Ciarán Stacey. Beirt ag iarraidh é a stopadh. Tarraingt ar an ngeansaí. An buntáiste tugtha ansan ag an réiteoir. Stacey fós ag briseadh isteach. Oh! Cad é mar chúl! Urchar ag Ciarán Stacey agus an ceart ag an réiteoir. Scaoil sé an buntáiste dó agus cad é mar chúl! Chímid arís smacht ansan. Beirt ag tarraingt agus ag stracadh as. Tarraingt ar an ngeansaí. Lámh in airde ag an réiteoir. Lean sé tarraingt trasna le camánach aige, dheireadh sárchúl roimh leath-am ag Stacey, scór cinniúnach. Sé chúilín idir na foirne an tréimhse deich nóiméad roimh an mbriseadh. Ar fheabhas dos na Fianna, tá siad tosaithe go maith sa tarna leath, AJ Murphy agus an bhearna sin sínte amach arís acu. Ansan ag tuirlingt istigh, tábhachtach anois don Chloch, Baile Cholla, fanacht ins an imirt. Tá tarraingt ar gheansaí arís ansan ach tá deis ag an deireadh ag Cillian Dunne. Scór maith ansan aige. Clibirt imreoirí ansan. Ar ais ag Na Fianna agus Colin Currie. Dul ó dhuine go duine. Tá spás anois. Deis ag an bhfear lár páirce, Brian Ryan. Ó! Sábháil iontach ag Cathal Dunne. Seans maith ansan ar chúl. Déanann an cúl báire an gnó ansan. Chímid arís. Ana-bhuille ach an cúl báire insan áit ceart. An-chuid tarraingt ar gheansaithe an tráthnóna agus tástáil déanta ar Kieran Stacey. Fuair sé cúl ó chianaibh ins an chéad leath agus tá cúl eile ansan acu. AJ Murphy ag an deireadh a chríochnaigh ach Stacey a chruthaigh rith sé díreach síos tríd an lár. Chímid arís ansan luas iontach aige, pas cliste, ní raibh sé pioc leithleasach agus cúl eile ansan ag na Fianna agus cuma na maitheasa anois orthu. Iad ag iarraidh dul thar n-ais dar ndóigh go dtí Craobh Laighean. Bhuel, tá leathchos ins na babhtaí leathcheannais ag Na Fianna ag an staid seo agus níl deireadh déanta leo. Níl aon cheist ansan ach calaois déanta ag Joe Corby istigh sa chearnóg agus an réiteoir díreach ag séideadh na feadóige ansan. Níl aon cheist fé agus buille éirice ag Na Fianna agus deis anois an farasbarr sin a shíneadh amach Písín eile, seo chugainn Cathal Dunne íseal! Cúl uimhir a trí ag na Fianna agus sin sin anois mar choimhlint. Buailte íseal, an cúl báire dulta sa treo ceart ach níor éirigh leis é a stopadh agus níl aon cheist anois ach cuma na maitheasa orthu. Áit a bhaint amach i gcluiche leathcheannais. Cúige an cúl a theastaíonn ón gCloch, Baile Cholla chun cruth a chur ar chlár na scór. Anois tá an fheadóg dheiridh séidte anseo. Níl aon cheist fé ag an deireadh, na Fianna rómhaith anseo, iad cáilithe go dtí sna babhtaí leathcheannais.